igbo ndị ọma niile anyị abịagokwa nụ taa taa anyị ga-eleba anya na ihe dịka nke a okwu ntabi ire ị bịa ị gaa n'ama egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-ememe ya ihe ihe biko nụ apụọla m nụ ka a ga mara ihe m jere gị ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya ọkwọ ụgbọala alariela m iwe igbo alala m okwu dịrị mba okwu dịrị mba nde ihe oh,
sorry sorry ihe na sorry a wụ asụsụ igbo ndo ndo ehe ọ gwụla biko ị wụ ezigbote nwa afọ ọ kwa ya hmm. biko kee mpaghara na ọnụmara na ngalaba i si n'okpuru ọchịchị n'ala igbo

ejila chi m gbapụ ya ọsọ ụkọchukwu okechukwu kwuru okwu chukwu ụkọchukwu okechukwu kwuru okwu chukwu n'ụlọ chukwu n'ọkụ uh, ụkọchukwu aha m bụ Chief Akubeze
from Enugu steeti
Chief Akubeze i bi na Italy oh Toro.
Torino in Italy. Ah, Torino in Italy.
Ee, eh, ebe si dapụta, odogwu ka ị bụ. Ka mụ na ndị be m bi. Ndewo.

E kwudo ikwe ka ikwe kpọọ, kwudo ikwe ka ikwe kpọọ, kwudo ikwe kwudo ikwe ka ikwe kpọọ, kwudo ikwe ikwe kpọọ, kwudo ikwe ka ikwe kpọọ. ana m anụ m ike n'ime ya onweghị m na-alụ ọ.
nwanne ọ dị mma ahụ biko ee, kedu aha gị aha m wụ ụmụnna ogbuagụ ụmụnna ogbuagụ onye lee gị anya ga-ama na ị toro etoro i chi i chiri i chiri echichi n'ala Igbo Eh, nwanne echibekwe m mana ị ga-echi i yiri ndị ga-echi echichi n'ike nke onyenweanyị Ehe. kee ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo mkpụrụ osisi kee ngalaba na ọnụmara na okpuru ọchịchị okpuru ọchịchị i so na i si n'ala Igbo okay nwanne awụ m onye Isuikwuatọ na mpaghara Abia steeti ebee na Isuikwuatọ ka i si ama onye Amachara
Amachara ebee Amachara Acha Amachara Acha n'ime Isuikwuatọ ị bịa n'ama egwuregwu ị ga ihe niile m ga-ajụ gị ugbu a ị ga-eji asụsụ unu na-asa m ya ọ kwa ị ga-emeli ya ọfụma ọfụma m ga-ajụ gị ọzọ dị ka ibe ya nke a wụ nke a na-akpọ okwu ntabi ire nwaanyị na-ere anụ ele ị na-ere ọrụ ele ere ka ị na-eri ọrụ ele eri nwaanyị na-ere anụ ele ị na-ere ọrụ ele ere ka ị na-eri ọrụ ele eri
a lere na ere na lerigwe eri okwu ntabi ire ka ọ bụ ị ga-asụ ya otu a m ji sụọ ihe dị ka ugboro iri atọ n'otu nkeji
nwaanyị lere anụ eri ere ere kiri maka eji asụ ya nwaanyị lere ere ere erugwe eri ere o mere ke ọ kụrụ afọ n'ala Akọnam bụ afa m
Akọnam bụ afa m Akọnam onye Akọnam Mọwalụ Akọnam Mụọghalụ ndewo biko kedu ngalaba i si n'okpuru ọchị i si n'ala Igbo anyị
um, ana um, Nnewi Nnewi Nnewi um, na Anambra ebe na Nnewi ka i si Uruagụ Uruagụ Uruagụ Nnewi Uruagụ Nnewi ka i si ndewo e nwere nke a na-akpọ okwu ntabi ire nke aka gị butere gị pụrụ iche

Come on, man. Kaị mba. o nwere ike ọ dara ya o Aha m Anita Nwankwọ. Anita Nwankwo ị na ọ dị ka i ji fune asụrụ anyị Igbo a Mba o. biko kee ebe mpaghara na ngalaba i si n'ala Igbo Oke. Esi m na ebe a na-anụ m anụ wụ n'Imo steeti. Ee, n'ebe n'Imo steeti. Na Arọndizuọgụ.
Arọndizuọgụ nke dị n'Imo Eh, steeti Yes, ebe a Ebe ka a Okigwe.
na-anụ m. Eh, Mana a mụ mụ amụ na Delta.

n'ụlọchukwu dị n'Arochukwu ụkọchukwu kwuru okwu n'ụlọchukwu dị n'ụlọ omeeke aha m Chidozie Ihechere Chidozie Ihechere kee mpaghara na ngalaba na ọnụmara i si n'ala Igbo na okpuru ọchịchị i si n'ala Igbo awụ m onye Imo steeti ebe na Imo steeti ka i si onye Obowo ebe na Obowo onye Ikenanzizi ebe na Ikenanzizi onye Ndịuhu onye Ndịuhu ka o si biko ee eh, nke a okwu ntabi ire kpudo ikwe ka ikwe kpọọ kpudo ikwe ka ikwe kpọọ ị ga-ekpe ihe dị ka ugboro iri na ise na ọkara otu nkeji ngwa gawa
biko bịa ọzọ ka m mara ihe kpudo ikwe ka ikwe kpọọ ọ kwa i me ikwe kpudo ya ka ọ kpọọ kpudo ikwe ka ikwe kpọọ kpudo ikwe ka ikwe kpọọ ee chimo kpudo ikwe ka ikwe kpọọ kpudo ikwe ka ikwe kpọọ kpudo mba mba aha m Chief Emeka Okafor Ichie Chief Emeka Okafor kee mpaghara i si n'ala Igbo kee ngalaba i si n'ala Igbo esi m n'Ụmụeje n'Ayamelum lokal gọọmenti nke dị n'Anambra steeti kpakam ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọchukwu dị n'Arọchukwu
ụkọchukwu okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọchukwu dị n'Arọchukwu ụkọchukwu okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọchukwu dị n'Arọchukwu n'ịchafụ n'ịchafụ n'ike ugboro iri na ise n'ọkara otu nkeji n'ịchafụ n'ịchafụ ngwa gaa n'ihu oge gị bidoro ugbu a

igbo igbo otu a ka anyị na-esi enwe ahụ ara agbala unu aha m bụ Skyplus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene